anyị ana m ekene onye ọbụla na-ege m ntị na mgbede a ee bikonu achọrọ m ka onye ọbụla ozi a ruru aka nye aka gbasara anyị ozi a ka o ruo mba niile bikonu ee o nwere ihe dị na-eme n'Imo steeti n'obodo a na-akpọ ọlụ a na-abatala ime ọlụ bata ọsụ ihe na-eme ọtụtụ ndị yut abụrụgo ndị nwụrụ anwụ ọtụtụ bụ ndị ekidnapụrụ ekidnapụ a na-amaghị ebe ha nọ ọtụtụ anwụọna mana famili ha amaghị na ha anwụgo due to na eh, setị a na-akpọ ebube agụ gọọmenti imo steeti na-eyuzu kịta alago ndị yut anyị n'iyi ha egbugo ndị yut anyị onye ọbụla efugo ị bata n'obodo a na-akpọ ọbọ ụmụtanze nwekwa onye bizi ebe ahụ onye ọbụla agbafugo n'ata onye ọbụla agbafugo okporo onye ọbụla agbafugo amaifeke ihiọma amazụ amannachi nnempi akata ee ị gakwa ọsụ ebe a ka ọ ka njọ mana nke m ji maka ya na-ekwu okwu a na-abụ na obodo a na-akpọ ụmụtanze o nwezi onye nọ ya everybody e, e, e, disappear n'ebe anwa bikonu onye ma na o nwere somebody nwere ọnụ okwu na gọọmenti meenụ ka ozi a ruo onye ọbụla ntị maka na obodo anyị enwerọzi ọṅụ ife mee na obodo a sị ka ndị yut ọ bụghị maka ụmụtanze kịta ife mee kịta o nwe onye yut ị ga-afụ maka na onye ọbụla efugo onye na-afụrọ ị kpọrọla fonu two days na ị nụha ya chefuo onye ahụ na onye ahụ anwụgo ya kpatara ya mere that na ndị a batara obodo onye ọbụla ha fụrụ e gbuo ị bụrụ onye yuutu sị na aka gị dị ọcha unless na ha enwudeghị gị enwude e nwude gị ị laa ya mere ebe ọbụla ị na-anụ olu m kịta biko nye aka gbasa ozi a ekwulela ma ihe ahụ esoghị eruola vileji gị maka na mgbe o bido na mbido o nwe onye ma na ọ ga-eru vileji niile ọ from one village ka o si wee bido wee na-akpara ka kerezin wee ruo ebe ọ nọ kịta ọ kwa na ị nụ ihe a gbachi nkịtị o nwere ike iru vileji gị echi mana anaghị m ekpe ekpere ka o ruo vileji gị ihe m na-ayọ gị bụ soro anyị gbasa ozi a ka ozi a ruo everywhere in the world ka ha mata na ndị be anyị taga ezigbo ahụhụ e gbuola ndị yuutu anyị niile tutu anyị amata nke megani otu a ka e si ekidnapụ ha na-efu everyday na-efu anyị amaghị na na-eme nke e gburu egbuo nke e nwudere e gbuo kịta a na-emezi ya live and direct bikonu ebe ọbụla ị nọ nyere anyị aka gbasanụ ozi a ndị yuutu anyị niile onye ọbụla nọ n'ọsọ ya bụ ndị nke dị ndụ ndị nke a gbawuru agbawu ndị ahụ alago obodo afọdobe ka ọ ghara ime ọzọ ka ọ ghara ime ọzọ na ike gọọmenti nke anyị nọ n'ime ya agwụla mmadụ bikonu ahụbeghị m ụdị nke a before ndị gara aga asị na ha hụ ụdị nke a before anyị na-ekwuru anyị ahụbeghị ha sị na ha ahụbeghị ụdị ka nke a na-eme ebe a kịta na ahụbeghị ya mbụ anyị na-arị ya eche na ihe adịgo mma until yesterday mbụ 4th of February 2022 about nine Hilux wee gara na Ọbọ ha siri Afọ Ata wee bata na Ọbọ si na Ọbọ gaa Ụmụtanze si ebe ahụ ebugharị egbe aba from house to house ebe ọbụla eji azụ ụkwụ na door zọpụ door achọ ụmụ nwoke nwoke ọbụla a hụrụ egbuo for what why a ga-eji na-egbu ụmụ nwoke ndị na-ebuha egbe ha ebuha mma ha ebuha catapult ị pụọ nwoke ọbụla ị fụrụ ị gbagbuo what is their aim bikonu soronụ anyị gbasanụ ozi a gbasanụ ozi a na ndị a chọrọ ka anyị gbalagasịa ka ha nwee ike kpọrọ ndị Fulani bịa biri n'obodo anyị ọ na anyị gbachi nkịtị ọ ga-eme but ọ na anyị agbachighị nkịtị ọ ma mme ma ọlị bikonu soronụ anyị aka nyenụ anyị aka na o nwezi ihe nọ n'Ọbọ nyenụ anyị aka o nwezi ndị nọ Ụmụtanze otu a ka Okporo si agba ọsọ yesterday Orie Okporo yesterday a gbara ezigbo egbe la Orie Okporo ndị Ebube Agụ gbara ezigbo egbe la Orie Okporo ụnyaahụ ndị mmadụ agbalagasịa so bikonu bikonu onye manụ ka ọ ga-esi enye anyị aka nyerenụ anyị aka na ike agwụla ike agwụla ndị youth even ụmụ nwaanyị kpaa akpa na-agbakwụgbọ ọsọ because o nwere onye ahụ ziri ha ị nwere ike hụ gị na o nwere nwaanyị nke a fụrụ side Ọbọ were mma gbuwasịa ya isi gbuwasịa ya ahụ just because a na-ajụ ya kee ebe di gị nọ ọ sị la ya amaghị ebe di ya nọ ndị ewere mma gbuwasịa ya isi gbuwasịa ya ahụ bikonu ee eh, onye ọbụla bikonu bikonu nyerenụ anyị aka nyenụ anyị aka ka obodo dị mma obodo dị mma ọ dịrị anyị niile ana m asị ka unu na-eme nke a chineke ga-edu unu chekwa unu ọpụpụ na mbata unu niile n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị amen daalụ